bolo a ka kan i k'i jilaja duwawu caman kɛli la ka duwawu kɛ muzalifa o ye ala ka yamarukan ye ko an ka duwawu kɛ masharul haramu na masharul haramu ye kulu de ye mun bɛ muzalifa misiri b'a kɛrɛfɛ bi yen duwawu kɛyɔrɔ ye n'i ye duwawu kɛ ka ban fajiri kɔfɛ yanni i ka taga mina a kanunen don i ka bɛlɛkisɛ dɔw tɔmɔ i yɛrɛ bolo i bɛna taa bɛlɛ minnu fili bɛlɛ in n'i y'a tɔmɔ muzalifa baasi tɛ a la n'i m'a tɔmɔ muzalifa i taatɔ mina n'i y'a tɔmɔ yen baasi tɛ o fana la ni dugu jɛla sa i kun datɔla don mina kan n'o ka kan ka bɛn seliba don ma ni alahu taala y'a kɛ k'a fɔ k'i sera mina i bɛ ɲɛsin ka taa bɛlɛbonyɔrɔ de la i bɛ bɛlɛ in bon ni mun ye bɛlɛkisɛ fitinin mun bɛ i n'a fɔ kabakisɛ ɲɔgɔn na i bɛ o bɛlɛkisɛ fitinin wolonfila i b'o de fili ka taga bɛlɛbonyɔrɔ la a bɛɛ taatɔ la i bɛ alahu akibaru fɔ alahu akibaru i b'o fɔ a bɛlɛkisɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen taatɔ la nɔfɛ o kɔfɛ n'i ka bagan b'i bolo i b'a kantigɛ o kɔfɛ i b'i kun di baasi tɛ nin baara saba in n'i ye dɔ bila dɔ ɲɛ n'i ye kundi bila bɛlɛbon ɲɛ baasi t'a la i n'a fɔ ni kantigɛli bilara bɛlɛbon ɲɛ baasi t'a la nka n'i y'a dada ɲɔgɔn nɔfɛ ka bɛlɛbon fɔlɔ kɛ ka sɔrɔ ka kundi kɛ ka sɔrɔ ka kantigɛli kɛ nin de cɛ ka ɲi musow olu t'o kun di nka u b'o bolonkɔniden kunkolonin ɲɔgɔn tigɛ o kunsigi la cɛ k'a kun di heji la o de cɛ ka ɲi ka tɛmɛ dɔ wɛrɛ kan n'i ye nin baara in kɛ mina ka ban i bɛ sɔrɔ k'i kun da makan kan n'i taara makan o don ye seliba don ye n'i taara makan baara mun ɲininen don e fɛ i selen makan o de ye ka taa alikaba munumunu n'o de ye tawafu kɛli ye o tawafu ye n'i sera k'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o ye baara ɲuman ye ɔ bagan kantigɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don mun b'a la ni makan jamana faamaw ye a kow labɛn ka ɲɛ cogoya la cogo mun b'a to ni mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ wa a sogo fana bɛ taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o la n'i sela makan e ka sagako i y'a kalifa maa minnu na olu b'o wasa don saga kantigɛko la e ka fɛn t'o la n'i sela ka taa makan seliba don na i bɛ taa i ka tawafu kɛ k'i to bɛlɛbon na fɛn dɔw bɛ i yɛrɛ kɔlɔsi i kana fɔ k'i bɛ a dɛngɛniya komi sɛtana de jɔlen don i ɲɛma n'o sababu la i b'a bon ni gabakurubaw ye walima i b'a bon ni samarasenw ye walima bɛ berew ta a nɔfɛ walima ka ɲɔgɔn digi cogoya la cogoya mun bɛ na ni tɔɔrɔ ye i yɛrɛ kɔlɔsi nin bɛɛ lajɛlen na walima i kan ka bɛlɛ wolonfila mun fili ka taa a bɛɛ jɛn ka fili ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen n'i y'o kɛ o man ɲi nin bɛɛ bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye baara minnu b'a la ni mɔgɔ kan k'o yɔrɔ majanya a la bɛlɛ bon yɔrɔ la bɛlɛ bɛ fili ta dɔɔni dɔɔni de ka alahu akibaru fɔ a kelen kelen bɛɛ tagali la ni maa mun ye bɛlɛ bon ka ban k'i kun di k'i k'a dɔn k'a fɔ jɛn kɛla i ma i ka naamu bila hali n'i ma taa tawafu kɛ fɔlɔ maga nka n'i taala tawafu kɛ maga ka ban waati mun na i k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ladaga i ye hali furumuso ka kɔn tawafu kɛli ɲɛ n'i ye baara fila kɛ n'o ye bɛlɛfili ni kundi walima kunsigitigɛ ye a bɛ bɛn i ka naamu fini bila ka d'a kan tawafu bɛ bɛn i k'a yakaru hali n'a ma kɛ seli don na o la ni maa mun taala tawafu kɛ seli don na ka ban o kɔrɔ ye k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ladagala a ye heji baaraw la e bɛ segin ka na mina de ni ka na i ka mina sigi tile saba kɛ walima ka na i ka mina sigi tile fila kɛ o b'a sɔrɔ heji baaraw nɔgɔyala i bolo o mina sigi tile fila walima tile saba in a kun ye ka na alahu taala kosuma dili de kɛ i bɛ na ala kosuma kɛ n'i ye tile fila kɛ walima i ye tile saba kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna ala kosuma de kɛ i ka mina sigi in kɔnɔna la o ala kosuma mun n'i b'a kɛ mina sigi kɔnɔna la mun wajibiyalen don i kan o mina sigi in na o de ye kuma o kuma ni dugu jɛla i la selifana wagati i ka taa ka taa bɛlɛbon kɛ bɛlɛbon mun n'i bɛ taa kɛ o ye bɛlɛbon saba ye i bɛ bɛlɛ bon yɔrɔ saba de la a yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen i bɛ bɛlɛ wolonfila wolonfila fili i ka mina sigi in kɔnɔna la i jilaja kurana kalan ma i jilaja ala kosuma ma alahu taala ye mina sigi di an ma walasa an ka ala kosuma de kɛ mina sigi tɛ barokɛyɔrɔ ye tulonkɛyɔrɔ tɛ mina sigi tɛ tulonkɛyɔrɔ ye mina sigi tɛ seli ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ye nka mina sigi alabato yɔrɔ don ala kosuma yɔrɔ don ni selifana wagati sela i bɛ taa ka taa bɛlɛbon na n'i taala bɛlɛbon na n'i sela bɛlɛbon yɔrɔ fɔlɔ ma i bɛ bɛlɛkisɛ wolonfila fili yen a bɛɛ taatɔ la i b'a fɔ ko alahu akubar alahu akubar ni wolonfila in banna i bɛ jɛngɛ dɔɔni k'i ɲɛsin kɔrɔn na ni k'i tɛgɛ jan ka dugawu kɛ ka alahu taala deli diɲɛ hɛrɛ la o kɔfɛ i bɛ taa filanan fana la i bɛ bɛlɛ fili o fana ma wolonfila n'o banna i bɛ jɛngɛ ka dugawu kɛ n'i taala sabanan na n'i ye bɛlɛ fili kɛ yen ka ban wolonfila mana ban i tɛ dugawu kɛ sabanan kɔfɛ nin ye bɛlɛ fili yɔrɔ ye n'i ye bɛlɛ fili tan nin cogoya in na ka ban i bɛ segin ka taa i ka tantanw kɔrɔ o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ fɛ ka tile fila de kɛ mina ni tile fila banna i bolo wagati mun na n'i ye bɛlɛ fili tile filanan don i bɛ tilen ka taa maga nka n'i bɛ fɛ ka tile saba kɛ tile saba mana bɛlɛ fili mana ban i bɛ sɔrɔ ka taa maga ni nin kɛla sa n'i jiginna maga waati mun na n'a y'a sɔrɔ i tun ye i ka heji tawafu kɛ k'a ban o kɔrɔ ye fɛn mun tola i bolo o ye bilasirali dɔrɔn tawafu de ye n'o ye kanbɛn di ala ma o tawafu o kanbɛn di mun n'i bɛ o kɛ i b'o kɛ waati mun na n'a fɔla k'i ka taali waati sela i ka jamana la i bɛ taa ka taa alikaba munumunu siɲɛ wolonfila o siɲɛ wolonfila mun n'i b'o kɛ n'i tilala i bɛ jɔko fila seli a kɔfɛ n'o ye alikaba munumunu ni jɔko fila ye ɔ n'o banna sa a ɲininen don i ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye muso mun b'a la n'ale bɛ koli la sariya bɛ jɛn di o fana ma o ka e, tawafu in to yen n'o de ye kanbɛ di tawafu ye muso min bɛ bange jeli fana la jɛn bɛ di o fana ma o ka tawafu in to yen n'o de ye kanbɛ di tawafu ye ala ka cidenba kisi ani nɛɛma bɛ a ye a ye an yamaruya k'an kana bɔ magan fo an ka taa tawafu kɛ alikaba la ka bilasirali kɛ magansigi n'o banna i bolo walima magansigi kuma dɔ la i bɛ taa madina ka kɔn o ɲɛ a magansigi kɔfɛ madinasigi o de bɛ hejiden bolo madinasigi tɛ heji saritu dɔ ye nka ala ka ciden ka duguba don a ye hejira kɛ ka taa yen a ka kan n'i sela yen i ka t'i ɲɛ jɔ madina duguba la ni ka taga alabato dɔw kɛ a kɔnɔna la ka d'a kan ala ka ciden ko k'a tɛ bɛn mɔgɔ ye k'i ka taama doni siri ka taa dugu si la bato dɔ kama misiri dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma fo n'a kɛra misiri damadɔ ye o misiri damadɔ dɔ ye ala kɛra ka misiriba in ye kisi ani nɛɛma bɛ a ye nka heji saritu tɛ wa wajibi fana tɛ k'i b'a fɔ ko n'i taara heji kɛyɔrɔ la fo i ka taa madina n'o tɛ n'i ma taa madina i ka heji man ɲi o tɛ wajibi ye o la ni ala taala y'a kɛ k'i taara madina sa ala kɛra ka misiriba bɛ yen kisi ani nɛɛma bɛ a ye misiri in ka seli misiri in kɔnɔ baara don baara mun n'a sɛmɛntiyalen don ka d'a kan ala ka ciden ko a ma kisi ni nɛɛma b'a ye ko maa mun mana seli kelen kɛ ale alakira ka misiri kɔnɔ ko a bɛ n'a fɔ n'i ye seli ba kelen kɛ misiri wɛrɛ la mun tɛ maka misiri ye mun t'ale alakira ka misiri ye o la n'i taara se alakira ka misiriba in na sa a ɲininen don i fɛ i ka don misiri in kɔnɔ i dontɔ la i bɛ kininsen fɔlɔ ladon misiri kɔnɔ ni kininsen donna misiri kɔnɔ duwawu mun kan ka kɛ n'o ye misiri kɔnɔ donni duwawu ye i bɛ o duwawu kɛ o bɛ kɛ misiri bɛɛ la n'o bɔla yen n'i donna misiri kɔnɔ i ka jɔko fila seli yanni k'i sigi o jɔko fila ye n'i y'a sɔrɔ k'a seli rawuda kɔnɔ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ nka heji wagati la o tɛ ko nɔgɔman ye n'i ye jɔko fila seli ka ban waati mun na a kanunen don i k'i ɲɛsin alakira kaburu ma kisi ani nɛɛma b'a ye ani abubakari siriki ani omar olu kaburu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i ka taa yen ka taa salamu bila ala ka cidenba kan n'i taara se ala kɛra kaburu la a ɲininen don i fɛ i ka mun kɛ i ka i ɲɛsin kaburu in ma ka salamu bila ala ka ciden kan kisi ani nɛɛma b'a ye k'a fɔ asalamu aleyika ya rasulallah kisi bɛ i kan ala ka cidenba i ka kan ka sɔli mun kɛ ala kɛra kan i b'o sɔli kɛ o yɔrɔ in na n'i y'o kɛ ka ban i b'i sen ta sen ta ɲɛ fila ka taa i kinin fɛ i bɛ salamu bila ala kira nɔrabila fɔlɔ kan n'o ye abubakar sidiki assalamu alayka ya khalifata rasulila i bɛ dugawu kɛ o ye hinɛ la ka dugawu k'a ye yafa la n'o bɔra yen i bɛ sen ta ɲɛ fila kɛ ka taa i kinin fɛ tuguni ka salamu bila umar bunul khatabu kan n'o ye alisilamɛw ɲɛmaa ye k'a fɔ salamu aleyka ya amiral muminin ka duwawu kɛ o ye a ɲininen don i fɛ k'i to ala kira kaburu kɛrɛfɛ i k'i yɛrɛ yɔrɔ majanya fɛn dama dɔ la fɔlɔ k'i yɛrɛ jɔsi jɔsi a kogow la o tɛ baara ye mun bɛnnen don walima ka taa fɛn ɲini kira bolo ko kira k'o k'i ye o fana tɛ baara ye mun b'a la n'o bɛnnen don walima ka taga hali haju yɛrɛ dɔ jira ala la k'i jɔlen don kira kaburu kɛrɛfɛ o fana tɛ baara ye mun bɛnnen don nin si tɛ ala ka ciden ka taabolo ye n'i sela a ka kaburu kɔnɔna la n'i sela a ka misiriba kɔnɔna la i yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ nin baara ninnu kɛli ma a kɛ kɛcogoya la kɛcogo mun ni ala ka ciden nɔrabilaw y'a kɛ o cogoya la kɛcogo mun ni ala ka ciden jɛɲɔgɔnw y'a kɛ o kɛcogoya la o kɔfɛ bakiya kaburuso o fana bɛ ala kira ka misiriba in kɛrɛfɛ i ka taga bakiya kaburuso la ni ka taa dugawu kɛ o kaburu kɔnɔ maaw ye i tɛ fɛn ɲini o fɛ dɛ i bɛ taa dugawu de kɛ o ye ala kira ka sahababaw olu caman dalen bɛ kira somɔgɔ caman dalen bɛ alisilamɛw nɔrabila sabanan n'o ye usman bun afan ye o fana dalen don nin yɔrɔ in fana la o la nin ye bakiya kaburuso ye i bɛ dugawu kɛ o kaburuso maaw ye n'o bɔra yen uhudu fana kulu kɛrɛfɛla la ala kira kisi ani nɛɛma b'a kan a ye sahaba dɔw su don yen a ka kan i ka taa salamu bila olu fana ye ka duwawu don o ye o kɔfɛ madina kɔnɔna la kuba misiri bɛ yen a kanunen don i k'i yɛrɛ saniya ka bɔ i ka so i ka hotɛli la ni ka taa kuba misiri la ka taa jɔko fila seli ala ka ciden ko ko ni maa min ye jɔko fila seli kuba misiri kɔnɔ ko alahu taala bɛ umura kelen baraji d'i ma o la ni nin banna sa i k'a dɔn k'a fɔ misiri wɛrɛ tɛ madina kɔnɔna la k'i b'a fɔ ko ala kira ye sɛmɛntiya fɔ mun na ni mɔgɔ ka kan ka taa mun sɛgɛrɛ bato kama fo n'i taara ka taa lajɛ ten dɔrɔn o la n'i ye nin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka heji baaraw banna umura baaraw banna i bɛ kɔsegin kɔsegin ko ɲuman na a ɲininen don n'i segila i k'i jilaja i taara i yɛrɛ saniyali mun kɛ ala y'a ka soba kɔnɔ i ka sabati o kan fo saya bɛ se i ma don mun na tari tarimada bɛ hejiden bɛɛ lajɛlen ye duwawu bɛ hejiden bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli hejidenw ala k'o ka hejiw minɛ o ye hejidenw ala k'o ka hejiw minɛ o ye k'a kɛ alijanna sɔrɔli sababu ye o bolo bilasiraliko ɲuman o bɛ hejiden bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ kunbɛliko ɲuman kɛla o ye cogoya mun na ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ hejidenw cɛla ala ka heji kɛ ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ka heji kɛ alijanna sɔrɔli sababu ye